ngati pali ntchito imene imabwera ndi ulemerero wochuluka ndiye ndi ntchito yotsogolera dziko kapena kuti purezidenti wa dziko mphamvu zochuluka nyumba zapamwamba galimoto zapamwamba chitetezo chokhwima ndi zina zambiri ndi chifukwa chake ambiri akalawa mpando umenewu zimavuta kuti ausiye lero factory 265 media yabwera ndi nkhani ya president amene anakhala moyo osiyana kwambiri moyo odabwitsa kwambiri pa nthawi yomwe anali mtsogoleri wa dziko lero factory 265 media yabwera ndi nkhani ya president osauka kwambiri mu mbiri ya dziko lonse lapansi Kodi mkulu ameneyu ndi ndani? Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi nthawi zonse komanso pangani like ndi share vidiyo imeneyi kuti anzanu asaphonye nkhani ya mkulu wodabwitsayu. Malawi ndi limodzi mwa mayiko osauka kwambiri pa dziko lonse lapansi moti ena pano agwa kale m'mayesero oganiza kuti purezidenti wathu ndi amene angakhale osauka kwambiri koma ayi ndithu si choncho lero tikulowera ku south america dziko la uruguay kuti tikamve nkhani ya jose mujica purezidenti osauka kwambiri pa dziko lonse lapansi pamene mapurezidenti akukhala mnyumba zapamwamba ngati imeneyi iyeyu anasankha kukhala mnyumba imeneyi yomwe ili ku famu kwawo komanso nyumbayi ili mu dzina la mkazi wake komanso 90% ya malipiro ake amayipereka kwa anthu osauka pamene mapurezidenti amayenda pa mdipiti wapamwamba chotere jose mujica amayenda mu galimoto yake imeneyi ya mtundu wa Volkswagen Beetle yopangidwa mchaka cha 1987 komanso njinga yake yakapalasa yomwe wakhala nayo kwa zaka 60 pamene mapurezidenti amakhala pakati pa chitetezo chokhwima chotere iye amakhala ndi apolisi awiri okha amene malamulo a boma anachita kumukakamiza kuti adzikhala nawo lero tabwera ndi zinthu 10 zomwe mukuyenera kuti mudziwe zokhudzana ndi purezidenti osauka kwambiri pa dziko lonse lapansi jose mujica 1 jose mujica anabadwa pa 20 meyi mchaka cha 1935 ku montevideo mdziko la uruguay ndipo wakhala mtsogoleri wa dzikolo kuyambira mchaka cha 2010 mpaka 2015 2 mzaka zoyambirira za ma 1960 mujica anajoyina gulu la tupamaro lomwe linkalimbana ndi boma la dzikolo lomwe linkapondereza ndi kuphwanya maufulu a wanthu koma patadutsa zaka zochepa gululi linayamba kuchita zipolowe ndi upandu mdzikolo monga kuyatsa nyumba kugwira ndi kusunga mokakamiza anthu ena andale, kupha apolisi, ndi zina zosaneneka. 3. Mwezi wa March mchaka cha 1970, Mujica anaomberedwa ndi zipolopolo 6 pamalo ena omwera mowa pamene ankakana kumangidwa atavulaza apolisi awiri, moti iyeyu moyo wake unapulumutsidwa ndi dokotala wina yemwe anthu ambiri amaganiza kuti anali membala wachinsinsi wotsatira gulu la mkuluyu loukira boma nthawi imeneyo la tupamaro 4 mkuluyu wamangidwa kangapo konse pakukhudzidwa kwake mu zaupandu zosiyanasiyana ndipo anapezeka olakwa mchaka cha 1971 pa mlandu okupha apolisi ndipo anathawa mu ndende kawiri konse. Ulendo woyamba anathawa atakumba pansi kuchokera mu ndende yomwe ankamusunga kukatulukira pa sitting room ya nyumba ina kunja kwa ndendeyo, koma mwatsoka anamugwiranso maulendo awiri onse. President Mujica wasungidwa mu ndende ndi kuchitiridwa nkhanza zoopsa zosaneneka kwa zaka 14 ndipo anatulutsidwa mchaka cha 1985 ulamuliro wa demokalase utabwezeretsedwa mdziko la uruguay 6 mkuluyu anakalowa ku nyumba ya ku famu ndi bwenzi lake lakalekale lomwe linalinso membala wa gulu lija la tupamaro ndipo awiriwa anakwatirana mchaka cha 2005 7. Kuyambira chaka cha 2005 mpaka 2008, mkuluyu anagwira ntchito ngati nduna ya zaulimi ndipo mu 2009 anayimira chipani chake ngati president ndipo anapambana pa chisankho chachibwereza ndipo anayamba kulamulira dziko la Uruguay pa 1 March mchaka cha 2010. 8. Ngakhale anatenga ulamuliro wa dzikolo, Mujica amakhala moyo ngati munthu wamba ndipo anakana kupita ku nyumba ya boma kuja ku state house ndi kuyendera mdipiti wa galimoto zomwe president amayenera kuyendera 9 mkuluyu anakana malipiro ake ngati president wa dzikolo ndipo 90% ya malipiro ake amayipereka kwa anthu osauka ndipo wakhala akunena kuti amalandira ndalama zambiri kuposa zomwe iyeyo amafuna pa moyo wake 10, Mujica anasankha kukakhala m'nyumba imeneyi yomwe ndi ya chipinda chimodzi. Iyeyu anasankha kuyendera galimoto yake yachikalekale ya mtundu wa Volkswagen yomwe ndi ya mchaka cha 1987. Iyeyu wakhala akunena kuti ilipo nthawi yomwe anakhala osangalala kwambiri chifukwa chopeza mwayi okhala ndi matiresi ogonerapo amodzi okha makamaka mu nthawi yomwe anali ku ndende. Komatu anthu akamati iyeyu ndi osauka, mkuluyu amakana kwa mtu wa galu ponena kuti iye si osauka koma osauka ndi awo amene ali ndi zambiri koma amakhalabe ndi ludzu lofuna zina zochuluka kumagwirabe ntchito ngati kapolo moyo wawo wonse mkuluyu amakhala ku nyumba yakeyi ndi galu wawo wa miyendo itatu yemwe amamukonda kwambiri ndipo galuyu anathyoka mwendo umodzi atamuponda ndi tractor mwangozi bwana presidentiwa mu ulamuliro wake dzikoli linachita bwino kwambiri pachuma ndipo iyeyu anatsogolera dzikolo kwa telemu imodzi yokha kodi muganiza kuti pa makandideti amene mwakhala mukuwaona kuno kwathu ku malawi kwa nthawi yayitali alipo ngakhale mmodzi amene angakhale ngati mkuluyu

politicking and mm. doing their things instead mm. of doing business okay. doing progress mm -hmm. advancement komabe amangokangana basi okay ndiye kuti mukutanthauza kuti simunafune kupanga chipani mm -hmm. kukana zimene mukunena ehe ife pali ma, ma, ma distortions kuchipaniko anthu safuna kuti ayime kuti athandize anthu akufuna ayime kuti azadye nawo ndalama
muli ndi Eh? support ineyo eh? yeah. I've got- I've got support mukudziwa bwanji chifukwa anthu amene ali ndi zipani amatha kudziwa malingana ndi mwina akachititsa misonkhano amaona kuchuluka kwa anthu amene abwera komanso amadziwa kuti ati ndi ma area chairman ndi- ndi pali njira zingapo zimene amatha kudziwira ma primary elections amaona anthu akubwera kudzapikisana amadziwa kuti oh mchipani mwangamo anthu alimo munthu ngati uli pawekha ngati independent ungadziwe bwanji kuti kumbuyo kwangaku kuli anthu ochuluka choncho okay anthu sadziwa zimene amayenera kudziwa Mm. ine ndikuwadziwitsa zimene amayenera kutani kudziwa yeah Mm. i'm fighting for their rights Mm. the dangerous drugs act chapter 35 stroke 02 of the laws of malawi mmene muli malamulo achamba umu